Си къуэшхэ, си шыпхъухэ. Мы сэ ныщхьэбэ къыжысӏэу зыжесӏэр си анэрщ. Си анэм и ныбжьэгъу зэрыфхэмысри солъагъу, ауэ сэ ныщхьэбэ, Си анэм зэрыжесӏэм хуэдэу пщэдей фи бынхэм къывжаӏэжынущ. Ауэ щыхъукӏэ, фи жагъуэ фымыщӏу, си анэм жесӏэм фыкъедаӏуэ. Си анэ, си анэ лъапӏэ, леишхуэр къытщыщӏауэ адыгэр дунейм дытетщ. Ар псоми дигу къоуэр. Сэ си гукъеуэр ныщхьэбэ узохьэлӏэ, си анэ. Сэ си гукъеуэр уэ уэзмыхьэлӏэмэ зысхьэлӏэн сэ сиӏэжкъым. Адыгэр и къухьагъуэ зырызурэ къэмынэжа. Лӏы ухъуащ, лӏым ящӏэр ядэщӏэ жыпӏэри сыкъыдэбгъэкӏащ, си анэ. Дунеишхуэр жэш кӏыфӏу сэ солъагъу. Жыжьэу сыплъэми цӏыхухэри солъагъу, атӏэ цӏыхухэм дэ дыкъызэращӏэнур дэ ди бзэра, дызэрыхэтынур ди хабзэра, дызэрыдэкӏуэнур ди лӏыгъэмрэ ди щхьэхуэмрэ. Ди бзэр мэкӏуэдри дэ адыгэм дыкъищӏэжыркъым. Ди хабзэр мэкӏуэдри цӏыхум дэ декӏужыфыркъым. Щхьэхуитыныгъэ диӏэжтэкъыми, лъэпкъыу щыӏэм яужь дыкъина, си анэ. Я бзэкӏэ еджауэ, я бзэкӏэ тхэжа лъэпкъхэм анэ, я ӏэщӏагъэр уафэм нэса, мазэм нэс дэкӏуея бзэ хьэхукӏэ щӏакхъуэм деджэу адыгэр дыкъэнэжа. Хьэхум дагъэр теткъым, бзэ хьэхум дытехьауэ дэ докӏуэд. Дымыкӏуэдыну фыхуеймэ, анэхэр, дэнэ фыщыӏэ, фэрагъэ дызибэныр, си анэ. Ди бзэр ӏэфӏщ, ди хабзэр дахэщ, ди щӏалэр бланэщ, ди бзылъхугъэр къабзэщ, сыт ди лажьэр дыкӏуэдрэ, си анэ? Дымыкӏуэдыну дыхуейуэ дэ дыбогъэкӏуэд, си анэ. Диӏащ хьэщӏэщхэр. Шыгъупӏастэ и хьэтыркӏэ хьэщӏэр къеблагъэрт хьэщӏэщым. Езэшам зигъэпсэхуну къыщӏыхьырт хьэщӏэщым. ӏуэху зиӏэм кърихьэлӏэрти, ӏуэхушхуэр щызэфӏэкӏ хьэщӏэщым хьэщӏэщыбжэр ди адэм щыхуищӏыжым сыт хужепӏат си анэ? Уэлэхьи, зыри жумыӏа! Жылэ зелъэфэныр духри зыдгъэпсэхужащ, жари тӏысыжащ сэ си анэри фэ фи анэри. Абы щхьэкӏэ дэ ди анэхэри нэхъ пшэр мыхъуа, нэхъ дахи мыхъуа, ауэ бзэ димыӏэжу, хабзэ димыӏэжу дыкъэнэжа. Ди бзэр ӏэфӏщ, ди хабзэр дахэщ, ди щӏалэр бланэщ, ди бзылъхугъэр къабзэщ. Сыт дэ ди лажьэу дыкӏуэдрэ, си анэ? Дымыкӏуэдыну дыхуейуэ дэ дыбогъэкӏуэд, си анэ. Уэ, си анэ, мы бжесӏэр жагъуэу мылъагъу. Уи жагъуэ сымыщӏын Тхьэм къыстрилъхьащи, ар сэ си къалэнщ. Жэнэтым и нэхъыфӏыр уэ уи лъэщӏагъым къыщӏигъэуващи, сыхуэмысакъмэ, ари сфӏэкӏуэдынущ, си анэ. Адыгэ быным я бзэр яфӏэмыкӏуэдыну анэхэм схуелъэӏу. Си анэр зыгуэрхэ къызжеӏэ. Къызыхэфхыми сщӏэкъым, ауэ си анэр къызэупщӏ. Уэ си щӏалэ, жи. Сэ къызжыпӏар ирикъуа, жи, сэ къызгурыӏуащ псори къызжыпӏахэр, ауэ уэ уи адэмрэ уи адэ къуэшымрэ щхьэ зыри яжумыӏэрэ, жи? Си анэр къыспоплъэ си адэмрэ си адэ къуэшымрэ яжесӏэм къедэӏуэну. Уэ, си анэ, абыхэм гущӏэгъу яхэлътэкъыми, леишхуэр къыдаха. Пцӏыкӏэ дагъэгуфӏэри, жагъуэгъу гъэгуфӏэу дыкъагъэна. Лъэпкъ ӏуэху жаӏэри ӏуэхур кърахьэжьэ. Зи ужь итыр я щхьэ ӏуэхущи зэзэгъыркъым, адыгэ быныр дызэмызэгъыжу дыкъызыхуэнэжащ, си анэ. Зэдэтщӏэн хуейщ жари къызэдожьэхэр. Хъуэршэрыгъэхэр я гум илъщи, пцӏыр яупс, пцӏым и кӏапсэр кӏэщӏщи зэрошхыжыр, адыгэ быныр дызэрышхыжу.

Дыщӏэлъаӏуэр ди бзэра, ди хабзэращи, маржэ хъужыхэнхэ, ди бзэр мыкӏуэдыжыну абыкӏэ дыныволъэӏу. Тхьэми дынывогъэлъэӏу, си къуэши, си шыпхъуи, ди лъэпкъыр упсэу.